Uh, madzulo abwino achewa tonse magrupu onse achichewa oposa 52 uh, ah, ndakakamizika kuti ndilankhule ndi usiku chifukwa cha nkhani imene ili uh, ah, usiku uno uh, zomwe zandifika uh, komanso kumadzuloku zomwe zandifika so ndakakamizika kuti ndilankhule maka zinthu zokhudza nkhani yomwe yafika nkhani imene yabwera ndi Isaiah Sungani Moyo imene akunena kuti Dr. Kaomba tasiyana uh, akupita kwa Gawa Undi ndi zabodza. Ah, ndingofuna ndilongosole kuti pamene ndinapita ku Kasungu pali zinthu zina zimene ine ndi Dr. Kaomba timenayokambitsana ah, monga family chifukwa tachoka patali ah, komanso ndi mfumu imodzi imene inaima poyera kuti tilongosole uchewa ku Malawi kuno Ndipo palibe udani wina uliwonse umene ulipo pakati pa ine ndi a Dr. Senior Chief Kaomba. Ah, ndikudziwa izi kuti ah, akutumidwa ndi anthu ena a Isaiah Sunganimoyo kuti ayipitse mbiri ya ine komanso ayipitse mbiri ya a Dr. Kaomba. Ndimafuna ndinene kuti ah, nkhani zokhudzana ndi ku Zambia kwa Gawa Undi. Ine si mdani wa Gawa Undi olo pang'ono, koma kuti mwina mafumu amene ah, akutumidwakowo ndiye kuti akudziwa kuti mdyero wawo watha kuno ku Malawi ponse pamene ah, amatenga ndalama za anthu osauka m'midzimu ndi kumapita nazo kuja ku- ku Mkaika uh, zatha ndi chifukwa chake akuyesetsa kuti mwina ayipitse mbiri ya ine komanso mbiri ya Dr. Kaomba ndimangofuna ndinene kuti nkhaniyi uh, pakali panopa tayipititsa ku Area 30 chifukwa constitution ya dziko lino uh, malamulo athu sakuvomereza zakuti titha kumangotukwana aliyense chifukwa chofuna kukwaniritsa zokhumba zathu ayi kotero kuti nkhaniyi tayipititsa kumeneko uh, ayionanso mwaukadaulo ngati polisi komanso Dr. Kaomba ayankhaponso nkhani imeneyo usiku omwe uno chifukwa ndi chipongwe chachikulu chimene chachitikacho zimene munthu wina aliyense sanayembekezere kuti kungatuluke uh, mawu uh, ngati amenewo Uh, chenjezo ndilakuti inetu sindili pano kulimbira ufumu wina uliwonse uh, okhudzana ndi nkhani ya ulamuliro kwa achewa ufumu umenewu ndi wakufamily kwathu ndipo palibe munthu m'Malawi munomo mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene iye akuganiza. Ndi chibwana kwambiri uh, komanso ndikupanda ulemu. Uh, ine ndi munthu wakuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo uh, alili komano uh, ndimafuna ndichenjeze kuti Anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu chifukwa njoka ukaiponda kumchira imaluma. Ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve asosola kuti akamba chani, ayi. Ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola. Komanso ndinene pano nena kuti uh, ndinanena masiku angapo apitawa kuti ndapulumuka mu imfa zambiri uh, sizingathe kundipanga attack nkhani yakwa Sosola ankolo anga akumana ndi zambiri ali moyo a Sosola achatuluka analamulira ufumu umenewu zaka 40 akumana ndi zinthu zambiri palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga Ayi. Ndiye munthu kumakhala pansi kuti mwina mwake tipanga attack a Sosola, mukutaya nthawi chabe. Mupeze munthu wina opanga naye zimenezo osati ineyo Sosola ine ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti nkhondo imene mwayambayi simungamalize. komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika uh, inu a Chefo chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa mwinamwina mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange zakuti mupange zakuti function iliyonse sichitika komanso ku Mkaika simupita komanso ndalama za anthu osauka m'midzimu simutenganso Palibe chifukwaso choti mfumu iliyose ingasonkhetsetso ndalama. Mfumu imene ingoyerekeza kusonkhetsa ndalama ndi ndi ndiyipititsa ku court ikayankha mlandu pa court. Nkhani zopita ku Zambia ipita pa court ndi ineyo. Chifukwa mwazunza mtundu wa achewa kwa nthawi yaitali. Mwasowetsa mtendere anthu mmidzimu ndi kumasonkhetsa zinthu uh zimene samayenera kuzisonkha ndi komwe. Uh dziko lino lili ndi malamulo ake ndiye uh aloleni anthu a, asankhe mtsogoleri amene iwo akumfuna ku mtundu wa Chichewa osati kuwapanikiza. Ndi mawu amenewa, mukhale ndi madzulo abwino. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.